Anois táim ag caint le Mary Coogan, an bainisteoir don ionad eolas do Trócaire ar Shráid an Ard Eaglais. Mary, conas atá tú? Táim go breá. Mary, an féidir leat a insint dúinn faoi cad a dhéanann sibh anseo? Like, chuala mé le déanaí go tá sibh anseo le blianta ach níor chuala mé faoi sibh go dtí cúpla lá ó shin. An féidir leat a insint dúinn faoi seo le do thoil? an ionad. Yeah, is cinnte, so tá ehm an ionad seo ehm anseo ó bhí míle naoi gcéad ochtó is a trí ann, so tá ehm cineál príomhoifig Trócaire lonnaithe amuigh i Má Nuad ach tá tá ehm an t-ádh orainn go bhfuil an oifig seo againn i lár na cathrach i mBleá Cliath ehm so is ionad eolais muid so is féidir le ehm le daoine bualadh isteach chun tuilleadh eolais a fháil faoi obair Thrócaire ehm nó chun nó is féidir le daoine bualadh isteach agus ehm síntiús a thabhairt dúinn ehm you know, don obair atá ar siúl againn, abair, in áiteanna cosúil le Nepal nó Siria, nó do na cláracha fadtéarmacha forbartha atá ar siúl againn ar fud an domhain. Ok, agus cén chaoi, conas gur féidir le daoine sa phobal a bheith ar eolas go bhfuil sibh anseo, like?
Bhuel, tá leathanach ar ar an ar suíomh Trócaire, so trócaire dot org, tá leathanach ann a thugann eolas faoi na hionaid éagsúla. So tá muidne anseo agus tá ionad i gCorcaigh chomh maith, ar Cook Street i gCorcaigh, agus tá oifig i mBéal Feirste chomh maith. So, you know, tá an eolas sin ar suíomh Trócaire.
Agus an mbíonn sibh ag obair le múinteoirí sna scoileanna mórán agus a leithéid? Yeah, so déanann Trócaire go leor obair le scoileanna agus le paróistí ar fud na tíre. So, you know téann téann daoine amach chun ceardlann nó chun cur i láthair a dhéanamh le le daltaí em faoi obair Thrócaire nó faoi na mórfheachtais atá ar siúl againn so mar shampla tá em tá feachtas ar siúl againn faoi láthair faoi athrú aeráide nó climate change em so bíonn ceardlanna agus cur i láthair ar fáil ó ar an Trócaire ar na hábhair sin do scoileanna agus do pharóistí chomh maith. Agus an mbíonn like mórán daoine ón ngnáthphobal ag bualadh isteach? Like tá 'fhios agam go bhfuil sibh in áit iontach ar shlí amháin, tá sibh i, tá an, tá an ionad eolais seo i lár na cathrach ach ag an am céanna tá sé sórt ar, cúlsráid like so an bhfuil a fhios ag a lán daoine go bhfuil sibh anseo like you know. Yeah I mean tá an t-ádh orainn go mbíonn go leor daoine ag bualadh isteach chugainn amantaí you know suas le bíonn suas le ochtó you know seachtó nó ochtó duine ag bualadh isteach chugainn in aon lá amháin go háirithe nuair a bhíonn géarchéim daonnúil ar siúl mar shampla i Nepal nó i Siria so tá a fhios ag go leor daoine you know tá daoine ann atá ag bualadh isteach chugainn le blianta fada anuas, go háirithe daoine a bhíonns ag dul go dtí an Aifreann san Ard Eaglais so you know téann siad go dtí an Aifreann agus ansin buaileann siad isteach chugainne chun hello a rá nó fáil amach faoin faoi céard tá ar siúl faoi láthair so yeah so tá an t-ádh orainn go go bhfuil a fhios ag go leor daoine ach ar ndóigh ba bhreá linn dá mbeadh a fhios ag níos mó daoine agus go mbuailfeadh níos mó daoine isteach chugainn.
Is iontach an rud é sin mar nuair atá a fhios nuair atá a fhios ag duine amháin go bhfuil sibh anseo, beidh a fhios acu go deo go bhfuil sibh anseo agus beidh sé bíonn siad in ann an t-eolas sin a scaipeadh like so so is iontach an rud é tá is iontach an an smaoineamh é seo ceapaimse an ionad eolais seo like cheap mé go dtí suas go dtí cúpla lá ó shin go raibh bhur ardoifig i Maigh Nuad agus bhí siopaí agaibh ag díol éadaí agus ach sin é like so is maith an rud é. No I mean it you know tá tá fáilte roimh em gach duine bualadh isteach chugainn anseo ar ar Shráid an Ardeaglais you know em tá an fhoireann anseo sásta cineál eolas a thabhairt em do do gach duine faoin obair atá ar siúl againn agus faoi na na bealaí éagsúla atá ar fáil chun tacú, chun tacaíocht a thabhairt dár gcuid oibre ar fud an domhain. Ó just ceist amháin eile sula dtéann tú. Bíonn sibh, tá sibh ag díol rudaí anseo freisin, an bhfuil? So tá cúpla rud éagsúil ar díol anseo. So tá, tá cártaí ar díol againn ó ár bpáirtnéirí, abair mar shampla ár páirtnéirí i Kenya agus páirtnéirí i Guatemala. So tá cineál cártaí álainn ar díol anseo. Chomh maith leis sin bíonn Trócaire Gifts ar díol so sin cineál is féidir sicíní a fháil ar seacht euro, is féidir gabhair a cheannach, is féidir you know gift of water, gift of motherhood mar sin. So is réimse álainn iad na Trócaire Gifts agus déanann siad an-difear i bpobail ar fud an domhain. Faoi láthair tá. Tá, tá cúpla rud ó Fair Trade ar díol againn chomh maith ach beidh muid ag cur deireadh leis sin ag deireadh mhí Lúnasa. Ach idir seo agus mí Lúnasa tá seacláid, tae agus caife Fair Trade ar díol anseo.
Níl a lán daoine ag ceannach iad. No, tá, tá actually tá, tá mór éileamh ar, ar earraí Fair Trade ach just níl, caithfimid díriú isteach ar, ar obair eile anseo san ionad eolais faraor so.
Ok, sin go hiontach. Mary, just eh sula théann tú, an féidir leat na sonraí teagmhála a thabhairt amach dár éisteoirí? Is cinnte, yeah, so táimid anseo ar uimhir 12 em Sráid an Sráid an Ard-Eaglais. Em is féidir glaoch a chur orainn ar a náid a haon a hocht a seacht a ceathair a hocht a sé a seacht a cúig em nó ríomhphost a sheoladh chuig Dublin Centre at Trócaire dot org. Ok, Mary, go raibh míle maith agat. Fáilte romhat.